vuto ndi iwowo ausi uh, kuti ali mu terrain amatero pa chizungu mm -hmm. kapena ali mu space imene sakudziwa apange chani nde poti sakudziwa apange chani akungolongololapo kulankhulapo zilizonse zimene zabwera pakamwa pawo uh, kenako kumene amapanga zinthu zimene aona kuti iwo apange koma zosathandiza ino ndi nthawi ya kampeni macandidates a upresident alipo 17 amalawi akuyembekeza kuti kandidati aliyense apereke fundo zake zimene awapatsa amalawi zifukwa zimene iye akhoza zimene iwowo akhoza kumusankhira kuti akhale president akhale mp ngakhalenso akhale kansala zioneka ngati kuti a Mike Usi abalalika Ah, zioneka ngati kuti mwina anali ndi mahope mahope ake onena kuti achakwera awasankha kukhala running mate nde uh, pachizungu amati he put all his eggs in one basket he believed kuti mwina ali ndi chance yoti akhoza kuwasankha kukhala running mate zitachitika kuti iwowo sanasankhidwe ndipo achakwera anasankha avitumbiko mumba kuti amene akhale running mate wawo zikukhala ngati kuti zinasokoneza zinabalalitsa ndiye eh, kampeniyo sanayipangire plani mwina amaona ngati kuti akasankha kukhala running mate wa, wa president ango- angokwera nawo ya president kumakamba zinthu zimene president ayika mu manifesto ya mcp analibe plani ya kampeni analibe ndi mfundo zoti anthu awauze zinali zongoti zimene zabwera mmutu mwina atalingalira nthawi yawathera anaona ngati kuti the easiest thing to say kuti mwina anthu atchuke ah, atchukepo ah, tizikamba za iwo nkunena kuti oh ine ndinali mboma 5 years ndipo mboma mmenemu muli katangale wanyo ndiye umangokamba zimenezo anthu nkumamva anthu nkumatani nawo amalawi sife opusa ndanenanso mmene timakamba nkhani ya mike usi pano amalawi sife opusa kuti wina akangonena zinthu nde ife basi tizingomuwombera mmanja timafunsa kuti tsono inuyo umboni uli kuti paja kuti dziko lino kuli acb kumene munthu aliyense amene ali ndi umboni kuti wina wakenso akupanga ziphuphu akupanga katangale atenge umboni akapereke ku acb acb ndi amene ofufuza ngati zimenezo inuyo bwanji osapita kumeneko number, one- number two you are not even giving details simuku you are not naming and shaming amatero pa chizungu simukutchula kuti ndani amene mmamona akuchita katangale mboma in the end tinaona awawa asowa zokamba alibe alibe nkhani now Mwina a acb pozindikira kuti iwowo mandate yawo ndi ya imene yonena kuti yomenyana ndi katangale yothana ndi katangale mdziko muno ndi mandate ya acb akachita bwino wauza kuti bwerani tu- inu mungolankhulalankhula bwerani kuno mudzatipatse umboni ife tikagwirepo ntchito zochitatu ndimeneyi iwo mmalo moti a- asangalale kuti aha because i remember he said ah amene afuna kuti ndidzamuuze adzabwere kunyumba kwanga sananenso mmalo moti asangalale kuti oh acb ija tsopano yandipasa danga nipita kumeneko kodi mkuti ndibwere liti inu a acb director ndibwere liti ndibwere kumeneko apita kukhoti munthu munthu amene munthu amene ali mumboni wakana apita kukhoti khoti kukanena kuti muwaletse acb asanitane munditeteze nsapite of course the courts uh, munthu ukadandaula uh, ali ndi ufulu wopita ku court and makhoti amakuthandiza munthu ukadandaula samakana kukuthandiza if i go to court now kuti wodala auniopseza aunisokoneza mpakatseni bwino akandipasa relief ngati ndine citizen akandipasa relief so simufuna kubwera ufuna kupita ku acb ande basi musapite mwina 24 hours ndikuposa ni yochepa basi musapite kapitilizeni kapangeni campaign iwo amaona ngati that is victory that's not victory to him

ufuna ma comment apa facebook ufuna kutchuka munthu opanda plan alibe choyenera kwa malawi he hasn't given me any reason why come 20, come 16 september nikalowa mbuthi muja nikavotere a michael usi ngati president he hasn't given any reason all i've seen is him being dramatic auphika mandazi au- au- utani auchita izi nde ineyo munthu wa serious amalawi a serious kunjaku angakavotere munthu poti awo auphika mandazi do we need a president who azikaphika mna- azikaphika mandazi kusadako basi iyayi awawa niwophika mandazi tiwavotere poti awaphika mandazi total nonsense but the point is alibe fundo fundo amene amati amadalira kuti niziyankhulira pa msonkhano unena kuti e iwe e ziphuphu ziphuphu ni imene iyi yayakanika yalephera in the end ni munthu wabodza ongofuna kutchuka iwo aja akhala kwambiri mu entertainment industry ndi mmene muja mumakhala anthu otchuka umafuna munthu utchuke aziti o wakuti wakuti amachita bwino kwambiri madrama wakuti wakuti amayimba bwino zimathandiza pena si umadya luso lako ndiye ukamakhala kuti pa facebook apa uli ndi malikes anthu akukonda anthu akulankhula zimene zimene zimakhala but he forgot kuti this is not about drama this is not about empty fame this is about serious matters za upresident zoti anthu amsankhire kukhala president so at the end of the day nzomvetsa chisoni because you don't know kuti what else what is he doing uh, panopa kwangoti zi then kunabwera zi- jeremiah uh, mwangulu he said inutu zimene munenazi munena nzanu ziphuphu inu ndagwira nanu ntchito kwambiri ku eni ku adra uko tidzakuululaninso na upi pa saying kapena pachifuwa pakati mufatse pakati pa fasa sindinaone kapena ndine ndine naponya mpaka sama ayi ndithu ayi Paka- pakati pa fasa so anthu akufunsa kuti ufatsa kuja aopa jeremaya kwamkulu kuti kuti aying'alula to use to use to use today's language kuti aying'alula kapena ni ku acb kumene apezanso kuti inuyo tungati muli numboli bweretsani iwo kumene kukhoti samangire kukhoti udiya awamuwaletsa asanitane in the end he's being portrayed as a liar not a serious person that malawians should be serious about

Uh, yes because poyamba mwina ndiyambire pamene amalankhula Kasakula Usi the second citizen vice president analumbira kuti ine nditezeza constitution ndi malamulo kutanthauza kuti he did not wa- need to act as a whistleblower opanda umboni uh, akudziwa kuti ku acb bwana wake ni Chilomba akudziwanso chief inve- investigation officer akudziwa wina aliyense muno akudziwa am- anthu amene akuti amene ali fiu akuwadziwa amene ali ku ka- ku polisi nde sanayenere kuti angokamba nkhani ya serious ya malawi kukangoinenera pa msonkhano kandipatse pa kandipati opaliponso akafeonderane akanakhala ndi umboni ndi kupanga ripoti chiripoti chachitali ine ndikudziwa awa madokumenti ndi awa act on them and palibe munthu akanawadandaula koma for a person of his age and his standing in society angopanga name drop yayo basi akuti mwakatangani kwambiri aba anthu aboma akuba kwambiri anthu amene under you vuto and eh, for me uh, i was not surprised because in, in, eh, i realized i, I proved a few theories about him Uh, one that eh, he will never be a serious person The drama element has now ruined his life. Yakhazikika mwa iwowo. To him, everything is drama. He's looking for a headline. Apange chinthu chosalongosoka kuti anthu ena awaone. Because indeed, upezeka kuti vice president ngakhale ufuna uoneke modeste ukapezeka kuti ukaphika nsima pamsika kandi vice president wa- wa- wa- wa- wa kagwanda kako ungoti pinyiriri pinyiriri ukuyenda mmalo ma very where they are trying to connect ndi anthu koma opanda mfundo in a dramatic way in a dramatic way ndiye uzapanga conclude kuti awa akuluwa he will remain and he will die as a comedian basi he's not a serious you cannot take a serious track out of him two

ali ndi maganizo osayamika ndipo sinanene sinamvepo akunena zabwino koma za munthu wina kuti izi tipange choncho tipange choncho tipange choncho and then uh, he's somebody who believes in sour graping kuipisa chinthu chabwino always looking at the negative side of a good thing and highlighting that kuona kuti zimene sizili bwino sizili bwino sizili bwino

kuziderera vanthu vena vonse amene sanapange che because wisdom ndi nzeru zosiyana komanso sizimathandaza kuti all those that have that chain of number of degrees ali ndi umunthu they, they have got intellect they have got capability to appreciate that I am part of a learning society learning society ili so iwo amakhala pamene pachafikapo ndiye ndi vice president that's how you commandeer a large portfolio of security agents beyond your own entitlement angakuphe watani walakwa chani uli ndi chani Eh, most people walk around doing their best tosefe

when in effect the vice president samakanditika makandi apolisi aja amangoti pani pani you want a siren you want a, a government yaikulu izikapasokolo ngati inalipo it was an oversight by the appointing or by the, the spc kuti anakupangira anakupasa mosayenera both the president, the vice president, go and check ma privileges awo. Palibe pa gawo pamene amakupasa mg2 another security vehicle another security vehicle but wofuna nosakali diko yofanana ngati icho zikhale ngati ndiwe ukhale ngati ndiwe president that's assuming too much of ambitious kudziika pena pake finally very very angry kuti ine anandipanga drop eh, kukhala running mate there was no intent and he expressed austin kuti achakwera kufuna ausi kuzakhala running mate after all ausi decided wrongly to start his own party if he had, if he had any thinking akanangotenga vanthu awo ngati anali nawo pamene utm anabalalitsa akanangoti achakwera ine ndabweratu ndipatseni tu ambulera ndiyomwe iyi because ndili mboma mwa koma ndili ndili ndi anthu anga uko ndi uko anthu athu atolere abwere abwere mu nkhokwe yathuyi tiziyendera achakwera akanachita manyazi kuti mwanayo eh, ali- is- eh, is very- is very polite sakufuna zambiri ali ndi anthu ndi- ndimuwerenge kuti tiwatumike mmboma ndi otani ndi ndani amene angandithandize bwino ndani so but he, he went out of chakwera by forming his own party and declaring himself a president and then he wanted and he, he picked nomination papers he should have had a discussion a candid conversation ndi bwana wake bwana mundisankha or else ine ndimafuna ndiyambepo kanga mmene ndiyambepo kanga don't sour grape kulimbana ndi utidzinyoza mcp ndi awa achakwera nkulako koma at the end of the day i have heard he was being hoodwinked by his eh, brothers ku Lomwe Belt kuti you are one of us tijoyine iwo tikhale kuno kuliko mpando kuno so mwina he realized or yazileni tipita way kuti anthu andale amakunamiza chifukwa amafuna uthandize kugwetsa kwinako and they will sound as if they want you the same thing kabambe has realized kuti or utm wrongly assumed that kuti poti anthu akutijoyina mma vijilu limezi limos sanadziwe kuti azawo amangokwerapo masana ngati nkhwera ngati hachi kuti tioneke ngati we are very sentimental the other day i said eh, uh, a dpp amalira kwambiri kuposana mmene amalira eni ake zachaka you, you cry more than the bereaved Yes. because you are trying to attract them kuti abwere pafupi koma anthu chandozindikira utm they realize that ah, akutifuna atidyetse nyama ya galu so uh, so late because they would have used their brand

walakwa olo ndi mboni pita kapereke the time it took you to write your, your statement ya kukoti eh, yomweyo ukanapita kukalemba olo ukanayimbiratu kuyimba kwanu ukapereka ku ku acb kuti ndilibe nthawi ine but, but this is what i know musamangononoka that would have meant that he is a gentleman

ukwera galimoto yomwe ya, ya boma yo ukunena kuti kunja kuli katangale kwambiri i think the biggest fraud is yourself you're using resources of government when you have decided to disengage from government if i was given a position ndakwiya i will leave because ndisadiye ndalama za boma ndikulitukwananso boma lomwecho that's it being disingenuous kulankhula zinthu senera so wherever he is, he is my friend

nkhani ndimeneyi maziko ayalidwa mokwana kuyambira poti chikhalidwe chilichonse chimakhala ndi zipatso zake mtengo m- mukadzala umakhala ndi zipatso zake um, mtengo uliwonse chikhalidwenso chili ndi kalala yake mukayang'ana kaya kumwambako kumaona nthawi zina kumaoneka waiti nthawi zina kumaoneka girini eh, koma kalikonse kamakhala ndi fungo lake kalikonse kamakhala ndi fungo lake koma pali mawu amene ena adanena amati ukafuna kuoneka wanzeru njira yophweketsetsa nkutseka pakamwa osayankhulayankhula ukafuna kuoneka wanzeru njira yofuna kuonekera wanzeru nkutseka pakamwa izi ndikuneneranji mukaona kuchoka 1994 kufika lero mmene takhala tikuchitira zinthu zathu machitidwe athu abereka zipatso zina zake zimene zikupanga manifest lerolo anthu ena amatha kungodziwa kuti lero ndikudziwa amene amapha maalubino ena adanena kuti koma sikuti mutapita kukafunsa kuti asiteropo ndiye amatidziwa tatifotokozerani sangani mwandipese tikamanena kuti dziko lino lidawonongeka both infrastructure uh, and the ifeyo ngati anthu maganizidwe athu machitidwe athu mukakumbuka bwinobwino pakhala pakukambidwa nkhani yoti mindset change Mm. kusintha kaganizidwe ngati pakubwera mawu oti tisinthe ndiye kuti china chake chidaonongeka za mmene timaganizira ngati dziko akamati there is need for mindset change china chake chidaonongeka koma chowonongekachi ndi result chimene chidapangitsa kuti ichi chiwonongeke kuti kaganizidwe kakawonongeke anthu samachikamba mukundimvetsa kuwonongeka kwa kaganizidwe ka amalawi ambiri ndi result koma chimene chinapangitsa kuti amalawi asokonekere kaganizidwe anthu sachikamba nkhani ndafotokoza apayi ikufanana ndi sekta iliyonse ya society yathu ikufanananso ndi sekta iliyonse ya ikonomi yathu ikufanananso ndi sekta iliyonse ya kaganizidwe kathu kuti mwachitsanzo eti kuyiwala kuti ah, inu anthu awa atonda champhawa lumino ache pompano timakamba kuti ali ku escom kukubedwa ndalama pompano timakamba zoti ku egenco kubedwa mafuta sikale bale bale foyezeko lero lo nkumapezeka kuti anthu omwe aja the akhoza kuitanitsa msonkhano ifeyo nkupita kumakamvetsera there is something wrong pali china chake ndithu chimene chimapangitsa anthu anzeru akuluakulu let's invest in mindset change china chake chinasokonekera ndithu mdziko munomu mwandimvetsa kaya kuti munthu akhoza kungodzuka lero kuti m'bomamo mulikuba akuba ndalama anthu ambiri akuba ndalama kubedwa kwa ndalama za boma is a very serious offense is a very serious offense and you just can't stand up and say kungodzuka basi kuti "A- akuba ndalama akuba ndalama okay chabwino Ta- tabwerani mudzafotokoze kuti mumadziwa chani basi iwe usiya zimene zija uthamanga ku- ku khoti kuti awa atinena atinena kuti chakuti chakuti ndi ndimafuna munditeteze nde ndikupatsani chitsanzo china pakati apo a Kabambe adapanga interview poyamba adayamba apanga press conference mundimvetse ifeyo ine ndi kabineti yanga tidzayenda pansi momwe ineyo ndi kabineti yanga tidzayenda pansi kuti ti- tichepetsere ndalama zimene tidzaononga mukukumbuka choncho panangopita 3 weeks mtola nkhani wina ndipo nditchula dzina mzanga kuti timadziwa chabwino joab frank chakhaza anafunsa funso a Kabambe a Kabambe mumati mudzayenda pansi Kirikisiro? Ah, ndimangojoka. Ndi- Ndimangojoka. Mukaona nanena kuti machitidwe athu ife kuchoka 1994 kufika lero adabala chikhalidwe china chake ku Malawi kuno dr michael usi ndi chitsanzo chimodzi dr kabambe ndi zitsanzo zimene ndaperekazi ndi chitsanzo chimodzi osati monyoza koma mwaulemu nawo abambo winiko adanena kuonso pakamera kuti ndikuwadziwa amene amapha maalubino nkhani ya maalubino ndi nkhani yomvera yoopsa kwambiri mdziko muno people lost their lives And, over 182 lives were brutally murdered. but someone could go on a live television and say, ndikuwadziwa amene am- amapha malubino osangonyamuka bwanji nkupita ku acb kufotokoza because zimenezozo zibweretsa zidakabweretsa mthunzi wina wake zinakabweretsa mthunzi wina wake kuti aa koma zoona awa adafika pambalambanda zimene lamulo nkugwirapo chani ntchito lamulo likagwira ntchito limathandiza kuti anthu ena zimene zochititsa manyazizo asadzapangenso kutsogolo apezerepo phunziro ndiye dzana pano panali nkhani imene yapanga define nkhani imeneyo mundilole ndidzibwerezabwereza chifukwa yapanga define its a perfect definition ya chimene ifeyo tili ngati dziko mmene tayendera

mutati muone anthu onsewa amayankhula zokhudzana ndi dziko linolo ndi amalawi anaphunzira mmalawi muno kuphunzi- nthawi imene anthu amene aja amaphunzira anthu atatu osanawo ndapereka zitsanzo sikuti ndikunyoza ayi ndingopereka zitsanzo nanga si they are public figures sikuti ndikuwanyoza ayi koma these are examples vivid examples that are in the public domain anthu ali- akuzidziwa ndikungofuna ku- kuti zitithandize kumvetsetsa zitsanzo zitatu zimene ndapereka zija ndi zitsanzo za mmene ifeyo ngati dziko mmene tachitira zimene z- zatipundula motani kaganizidwe kathu kusalabadira kusakhala serious pa zinthu zofunika ku dziko mukundimvetsa kani chifukwa munthu zoona ngati anzako a- amwalira iwe kuti ukudziwa kukufunsa funso osanena ayi ine ndidzanena kumakamba nkhani za, dzi- za, za chuma cha dziko lino oho eh ndimuzenda basi eh mtsogoleri wa dziko eh okay ndi ku blantyre mudzikafika bwanji nanga uchoka ku- ku- ku- kukafika ku capital hill mudzikaenda bwanji nanga mukati mupite ku airport mudzikaenda bwanji mwandimvetsa ka nkhani zokhudzana ndi dziko linolo ndekuti mmenemo zinthu zoonongeka nzambirimbiri dziko lino sekta iliyonse yasokonekera sekta iliyonse imene ima- imathira mm, a- a- eh, madzi mu chimphika chija timati economy ya- yasokonekeratu mukundimvetsa koma wina nkumakasewera choncho kumakamba zinthu zachibwana choncho yet akufuna kukhala mtsogoleri wa dziko kumeneko zimene zitithandiza ifeyo kuti tidziwe kuti kodi tenant ndi ndani landlord ndi ndani simungamve dr chakwera akuyankhula za chibwana ngati izi zosatheka simudakamva kamuzu akusekerera zimenezi zosatheka chifukwa nchiyani one of the diseases matenda amodzi amene mmene tayendetsera zinthu zathu from 1994 pofika lero atisiyire ife ngati dziko ndikupanga they eroded positive kuchenjera kwa positive kuchangamuka kwa positive ngati mmene amachangamukira anthu ochoka ku burundi akabwera mdziko muno anthu ochoka ku rwanda akabwera mdziko muno anthu ochoka ku tanzania akabwera mdziko muno anthu ochoka ku south africa akabwera mdziko muno mumaona kuti machi- zochita zawo zimasiyana ndi ifeyo izizi mmalawi aliyense ndi mboni nkhani ya maburundi ndikukamba dala chifukwa kuti maburundi wa nde atipatsa chitsanzo chachikulu kumalawi kuno chitsanzo choti tikaona kuti pali opportunity apo execute it mpaka na ipindulire kusintha moyo wako iweyo osati kuti during the execution kuti iweyo supeza mavuto ayi sikuti mavuto ndiye definition yoti iweyo walephera ayi aa lucius adayimba kuti- adi- adayimba nyimbo amati ukagwa udzuke udzisase udzitani uzipitirira uzipitirira osati kuti poti kunabwera ng'amba chaka chathachi ndikuti dziko lino latha kapena kuti mtsogoleri walephera ayi aa osati kuti poti kunabwera ku cyclone freddy ndiye kuti basi eh, ah, ah, sichoncho tiyeni tidzisase tidzipita pa kutsogolo tidzipita kutsogolo koma kutsogoloko sitipita sitilowera kuolondola ngati kaganizidwe kake kazikhala kamene kakachibwanaka chifukwa nchiyani zimene zija zikamayankhulidwa anthu amene amamvetsera zimene zija amati speech yako ikatuluka pakamapo is no longer yours zimene ndikuyankhula ineyo pano pazi mmene zikutuluka pakamwa pangapa i cannot even claim ownership of that ayi it's for, for, the, for, the, for the general public koma ku general public kuja kumakhala kuli ana ma generations aja ndikufotokoza aja kuli ana ang'onoang'ono apa apa apa ena akuluakulu pamwamba pathupa amene ifeyo generation yathuyi atatisiire uh, uh, uh, utsogoleri wa dziko lino maudindo adzasiyira awa awa adzasiyira awa awa adzasiyira awa ndi anthu akuluakulu amene amakhala ndi mphamvu kapena kuthekera komayankhula ndi anthu akamakhala bize kumayankhula zinthu zachibwana zimene zija mudziwe kuti mukupundula generation yapatsogoloyi mukupundulanso generation yapatsogolo pakeyo mukupundulanso inayo kutanthauza kuti mavuto akulowa kusaganiza bwinoku tikukutenga nkumakupanga pass on mukundimvetsa kani Chi- m- drama imene chakuyenera akasakula ndi ndio tikuyitenga kuti ah, it's okay ku- nkhani za dziko kumapanga pasi choncho chibwanwa chibwana choncho Ndi- mdziko muno tikuyenera ku- chi- chuma chathu chibwererenso chimake mafactory tikuyenera kubwereranso chimake amalawi akuyenera kuma- kuma- kumapangana ku mafactory mamega farms aja anthu mpakana azindikire ayipange accept concept imene ijayo chifukwa mvula kunjako ikugwa mwa njomba Palibe mwa ife olo onse amene akufuna kutsogoleredwa including Dr Chakwera angatsegulire mvula zosatheka koma Chauta anatipatsa nzeru kodi ngati zimenezizi tinasakaza kumalawi kunoko mitengo tinasakaza mvulanso si mvula sikugwanso bwino kodi tingapange bwanji kuti tizipezekebe ndi chakudya lero tingapange bwanji tiyeni tidzilima katatu tiyeni ti- tiwonjezere ma irrigation schemes tiyeni ti- ti- ti- ti- ti- ti- ti- tizilima ti- ti- ti- apatseni ngongole anthu adzilima ulimi wanthirira ngati muja akupangira a Vitumbiko zimenezo ndi njira zo- zo- zo- zoyenerera zoti anthu akuyenera pa chingereza amati productive content mudziwauza anthu mdziko zinthu zimene ndi zoona zoti zithandizadi kuthetsa mavuto amene iwo anthu akukumana nawo that's the true meaning of leadership and thats the exact meaning of politics politics is not kumatukwanana politics sikunama bodza politics is to find solutions za mavuto amene anthu iwewo amene ukuwatsogolerawo akukumana nawo osati kuwanamiza kuti ndidzapanga chakuti iwe ukalowa mboma kumakapha maalubino kuwanamiza kuti ndidzapanga chakuti ndidzasintha dziko la malawi kukhala singapore iwe ukalowa mboma nkumakaba mafuta anyamata ako ndi anyamata ako kumakaba masimenti thats not politics That's why we have been where we are for over 24 years. Lero tikuti tiyeni timangenso chimene chikuvuta tsopano nchakuti ana amene akula mzaka 24wa sakumvetsa kuti kodi izizi zikuchitika lerolozi phindu lake ndi chani. That's where we need to raise the orchestra. That's where we need to make more investment kuwaphunzitsa achinyamata alero kuti makosana zija zimachitika zija ndi mbwerera nchifukwa chake tili apa pano panopa lero tiloleni kupezeka ululu inde koma palibe chabwino chimene chimabwera popanda ululu pali uchi pali njuchi zikomo kwambiri ampera sangu ah, mwa ah, mwa- mwamaliza zonse imeneyi imeneyi sindimayimva bwino tsanana Chabwino. Ah, akasakula mumaliza motani nkhani yathuyi Yambani no ineyo kumaziko sikumavuta paja nkunena kuti ah, kevin wanena zambirimbiri leadership seriousness chani ah, ulandlord amene na reverend shawa pachiwiri Yes. ulandlord utenanti chimene tingachite kungotonena kuti dziko lino we need serious people yes dziko lino si drama group Ayi. si si pa stage pa drama so vuto la malawi timasekerera zimenezi timasekerera kwambiri amayikonso anena kuti ine mboma muli muli katangale koma osamatchula kumasekerera mwina timafuna entertainment nthawi zina dziko limatopesa timafuna entertainment chabwino Ndiko- sikuti akunama kapena Sulu- iya. akunena zoona koma umboni umboni Ti- amasekerera malawi tisamasekerera zinthu zachibwana dziko lino lili zinthu za serious zinthu zasiriyasi zimene zikufunika zasiriyasizo zayambika kuchitika mu 5 years imene tikumaliza ikatichitoyi Yes. ipitirire yes dziko lino 5 years imene lakumana mmavuto ambiri timatchula nthawi zambiri timatchula eh, kaya matenda eh, timatchula macyclones timatchula nzoona to imagine kuti zimene zikuchitika mavuto amene akuchitika koma infrastructure nkuyisintha mm. imene mm. asinthira achakwera mm. its short of a miracle yes it is short of a miracle tikhale chiyembekezo kuti munganene kuti lilongwe uja kumusintha kumanga misewu pamwamba anthu umalora iru mkapito site its short of a miracle mm -hmm. and panopa kuti mukapita nkhani ya misewu mpati pamene sanayambe misewu yofunikira anthu akunena alionera kuti ifeyo zaka 61 msewu sinauyambe auyamba kumanga umene msewu m5 lilango of- of- lilangwi Anthu ama- ku- kumakhala ma demonstrations umene kuja Kuma- kumakhala- kumadzuka kumadzuka ma ngos okamba za msewu umene uja ife kumeneko sutupangika msewu kumanga ukapanga zokhazokha za msewu ukupangika msewu umene uja auyamba akumanga apeza contractor akuthamanga akutheka kumeneko olimba msewu olimba ngati umenewo m1

its presidential munthu wamtendere munthu osapupuluma munthu osati akafika pa msonkhano kumaopseza amalawi kapena kumaopseza anthu ena inu ndidzakupanganiza kuti inu ndidzakupanganiza kuti ayi akunena kuti dziko lino latonse musapange dziko lino latonse tiyeni tikhale mwamtendere tisa tisapange zinthu zo- zo- zoononge dziko lino that's the kind of president that we want amalawi are you sure

That's why dziko silingayende kaya mm, chitukuko cha mmidzi u- ulimi cdf cdf ulimi cdf agriculture tourism tikuthamanga mining a- a- waipatsa waipatsa uh, uh, base yoti nawo it can take off malamulo aikidwa ma infrastructure aikidwa ma Company mining cars. authority chani chani zikutheka is saying mdziko muno tili ndi ndalama z- kungoti ndalamazo sizili ndife oshota chabe pakali pano fantaba mulibe sefa anali obooka koma ndalama kunja kuziliko i wish you malawians we should replace this because zina zina ziwawa sitikukana tina tiwala sitikukana upeza kuthazina udzuka usampeza fuelo udzuka kaya ka forest kavuta sitikukana iyi koma the only way to get those things is these foundations tisataye

we want to stop that ena ami- ti- tingowona a NEEF a NEEF nawonso alowereranso even ku agriculture ako tinkazimanga irrigation panopa apeza kuti imene ikhala banki banki yothandiza aMalawi ngongole kachiongoladzanja kake komverako we want to throw that away i don't think we should to me am saying zachibwana za Usi dziko lino lili ndi ufulu munthu ukhoza panga zibwana ngati ukufuna i know even ku- ku- ku- ku england amanikumbutsa mvula nthawi zonse uh, there's a square where you can go and ukapanga zibwana piccadilly square ku london umaloledwa ukapanga zibwana kulongolola kwini kachanjo kwine kaya umatchula kwini kaya kingi koma prime minister prime minister uyu ah, sakupanga chacha umaloledwa And people say, ah, awa si ine akuti, ah, longolola longolola. They still go kwi serious people. Ndiye olongololawo, ndi ufulu wawo olongololawo. Ife tizapanga, tizachula, kuti azimene panga zizachibwana, mungo tizilongoza. Koma ndi ufulu wawo. But at the end of the day, anthu achocho sangatisokoneze. Tisasokoneze ayi. Tisasokoneze kuti tisokoneze zabwino nkuika pamodzi zoyipazi. Ayi, sabaike zimene zamalayo. ena kutsogolo sangakwanitse akalamba afuna abwerebe abwerebe kuti makobiri azipitanso ku account You remember a Peter Mutharika uh, 145 million 145 eh? into personal account president amatero Wha- wha- what if- what- nanga zimene sitinazidziwe president amatero president sapanga chocho president sakhale ndi maakaunti achoncho and akaunti ya president sitimadziwa kuti apresident akaunti timazoti awa ndi apresident timazoti kamuzalira akaunti dziko lino kuti kamuzalira akaunti kutiko akayesedwa zachibwana afuna abwererenso maakauntiwo ndalama zizilowakonso akaunti ya president ndalama zoti munthu uyonso akuimbidwa milandu ya corruption kumaika ndalama mu akaunti ya president

and munthuyo ni bodyguard wa president how salary 400000 according to mchacha kapano ndipo bwanji kaya koma mchacha latu mchacha kuti kodi bodyguard wa president magalimoto 40 zitheka bwanji pamene pali munthu si pakhomo munthu samadziwa mchacha kuti it's not 40 actually it's double over double of that 84 now you want those people to come back apita mtalikatu akunena kuti mwakhaula mwakhaula ine mwakhaula ndiye basi mwadya lero ndiye ndibwerereso ine ndifuna ndibwerereso afuna abwerereso akuzasintha zinthu zinthu zake zingasinthe apita mtalika munthu alibe mfuwu ndi imodzi yomwe akapanga ka- ka- kasonkhano kamodzi ndiye kuti f- u- seven days

Zachibwana ngati amayi wa Usi ali ndi ufulu wokamba kunena zimene afuna kunena ndi ufulu wawo olankhula kutseka mwa- munga tikulankhula ife. Ndi nzikaso ya m'dziko nzika mmene kwathu ife ndi ufulu wathu iwonso ndi ufulu wawo koma when it comes to serious business of, of, of, of sending someone ku state house yes kapena keeping someone ku state house like you want to do ndiye awowo ndiofunika owataya don't bother even giving, giving him a vote nkumaononga mavoti momwe mavoti kumpasa president amenye 50 plus 1 zipitirire zipitirire sizachibwana ena awaso angofuna azapange azathandize azawo akatenga mphamvuzo basi azapasa anzawo azagale a Cheni Anasa public enemy number 1 uh, mayi madam uh, mi- madam tipex abwerenso ndi this time suza khatipex azapanga zina kubomako kaya kuli kuli kuli kuli a Norman Chisale kaya kuli ena ndani kuti Agangata. ukito Ukito. agangata akamati amene aja azasintha economy angaisintha economy agangata mura malawi kanene kuti we should believe kuti Peter Mutharika can come back and change the economy and make our fortunes better azapeza forex angapangiza zagangata azangotenga yo ukhala yawo forex yo Uma- uma- uma- kumagwisa ntchito ku mabizinesi awo tosefe kuti mada azangopangira okha kutenga

aiwala kuti u- u president is serious business very serious business ndi ukholo you are a parent to every malawian kaya ndiwe professor kaya ndiwe munthu wamba kaya ndiwe mfumu president ndi munthu wamkulu kwambiri oyenera kukhala munthu wodekha mtima kwambiri ngati mmene a Chakwera kudekha mtima sifunika president omenya matebulo osati phuma amene amalankhula okhaulani n'na munthu wati mwakhaula mwakhaula wakhaula ndani munthu sungalankhule zimenezo kwa amalawi Ngakhale uti amene akakhala uti. akapempha ntchito sizo zikhuza kwangati iweyo kupereka kenakake kwa anthu so zimafunika anthu amene akanena chinthu akutanthauza chimene anena osati kuti kuli katangale mbomamo osatchula anthu ache name and shame amalawi tidziwe ngati uli ndi mphamvu kunena koma susanena zimenezo iwenso kudya zomwe zija za mu- bomazo zimene anthu kwauza aja samadya nawo samadziwa mabenefits ake so ine pempho kwa Amalawi ndinena kuti ndi bwino kumazindikira kumaziwa anthu amene ali ndi zowayenereza kuti akhale pa mpando wa upresident or mpando wa mp or mpando wa ukhansala anthu ozayenera zowayenera zowayenereza zinthu properly trained properly experienced odekha mtima olikonda dziko ndi mtima wonse osati kuti mwati tizapange zinthu zosakhala bwinobwino tikuziwa apm akufuna kwambiri upresident chifukwa mwina zinthu zambiri zimene iwo amachita or anthu amene amadyerera anazisiya mmwamba malere komanso anthu amene akuwathandiza awayandikirawo ambiri ali ndi milandu yoti mwina sazuka mommuno so afuna kuti apm mwina azazikhalire nkhanizo azawakhululukire because you cannot go uh, to a contest you're carrying the likes of norman chisale as a front, front line representative munthu uyo ali ndi mbiri zake milandu yoti ya kuti wabera amalawi zinthu you can't You cannot be carrying wina Mukhito amene ali ndi magazi m'manja mana pa anyamata 20 aku uh, akumpoto ayi. mpoto ndithokoze a Mpeka Sambo kuti munabwera mpulogalamu imeneyi Zikomo. amvula komanso Zikomo. akasazikombo tathokoza kuti mmatitsatira pulogalamu imeneyi ah, yatimvetse dzina langa blessings cheleuka mwakomatu nonse malamulo a dziko lino amatipatsa mphamvu kusankha atsogoleri ndi ufulu wathu kusankha makhansala aphungu a nyumba ya malamulo komanso